ndewonu ụmụafọ na-ekiri anyị ugbu a ndị nwe m na ndị m nwe otu a ka m si anabata unu na ojemba na Africa Independent Television AIT aha m bụ Ngozi Ogaga Ata nnọọnụ unu ga na-asị kedu ebe Gaddafi gara kedu ebe ọ gara ka m gwa unu na ọ gara ọmụgwọ mana nwunye na-amụ nwa arọ niile mana unu echekwana na mụ nwachi ụmụ abụọ na arọ na-abụ mana nke Gaddafi kemgbe m ya arọ anọ nwunye amụgo ụmụ anọ hmm? gada gada unu asịkwana kedu ebe gadafi nọ na ya unu enyena m nsogbu maka na izuụka ọzọ ọ ga-awụchi nọchie anọchie na ojemba na ojemba nke tata ọ ga-akpọtụ akpọtụ hmm? ọ bụrụ na ị chọrọ ite egwu biko kwachacha ihe ị nwere ike ịkwacha maka na anyị ga-ayọrị nkwa kara aka tata ya mere na ojemba nke tata anyị ga-eneba anya na ọtụtụ ihe dị aṅaa na-eme n'ezinụnọ anyị dịka o si wee gbasa m gbasakwa gị nwa na-ekiri m kịta kedu ihe anyị na-ekwu maka ya anụmdi na nwunye ọ bụ iwu na mmadụ ga-ejepụ ejepụ gaa nụọ nwaanyị ka ọ bụ iwu na nke nwaanyị ga-anọgide sị ewu ọ dị ka ọkwụrụ a dịkwa n'ụnọ na ọ kawagokwa ka m chọkwanụ onye mụ na ya ga-ebi wee bụrụ di na nwunye mana ka o si na-adị unu ma na anụmdi na nwunye bụ ihe dị oke mkpa dịrị nwoke na nwaanyị mana ụfọdụ na-abụ e chegide oge a ga-arụ ụnọ ee e chegide oge a ga-eme gịnị ego ụgbọana e chegide oge a ga-arụ a rụchakwa nke Abuja rụọ nke Lagos rụkwa nke village nke nọ n'ụnọ tupu e wee kwuo okwu ịnụ nwaanyị oge a na-aga A sị, Nna, arọ one ka ị dịzi? Ọ bụrụ na ndị ọgbọ gị anụchago nwaanyị mụọ nwa, ụmụ ha etopụchaa, nọrọ mahadum, gịnwa ị ka na-agụgodi oge ị ga-eji wee go akpa rice, wee go nke ọzọ, wee mee gịnị, wee chọọ ịnụ nwaanyị. O ruzie n'ịnụ nwaanyị nwanụ ka ihe ọzọ a na-akọkwanụ, ị hụ nwoke ga-akwadocha nnọọ, gaa goo ihe niine o kwesịrị iji wee nụ nwaanyị, wee rọwazie ụdị nke IK nwoke dị ime wee jee chọwazie agbani ọ ga-eje nụta oge a nụtachaziri ihe nwanụ nkwado a na-akwado na oge agbamakwụkwọ oge ịgba nkwụ nna a ga-eje ahịa dị iche iche wee chọọ mmanya kara aka a ga-eji wee mee gịnị nụọ nwaanyị wee goo na akwa ma ihe niile nkwado anụnwa a na-akwado ụfọdụ ada echeta ịkwado ya bụ ihe na anụ ọcha di na nwunye ị ga-ahụ nwaanyị a lụrụ ọhụrụ ị sị ya ee nne kee ka ezinụlọ dị ọ dị mma di gị kwa onye nke a hapụgodi ihe ha na-akọ akụkọ ị na-akọ ahụ mmadụ ee di gị nwa ị sịrị ekwe m na ekwe m anọgide nọgide ọnwụ ga-ekebi unu ụmụafọ ajụjụ a m chọrọ ịjụ unu bụ kedu ka i si eneta ezinụlọ gị anya Kedụ ka i si wee na-eme ya bụ ihe ka agbachara nkwụ, ka agbachara akwụkwọ, ka emechara ma nke ụlọikpe? Maka ụfọdụ na-abụ emechaa, a na-asị ọrụ a gbachaa ọsọ a gụọ mile, o nwekwanụ ihe nọ n'ime ya, ka m mee ka ibe m mee, ị na-eme ka ibe gị mee, a kpụọ gị isi a kpụrụ Albert, ọ bụ ofu ihe. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo mụọnụ Igbo kachasịanụ Ee, eji m ohere a wee na-ekene ụmụafọ igbo ụmụọma ụmụ igbo ụmụ a mụrụ mma na mma wee na-asị onye ọbụla onye ma ka ọ na-adị ya dị onye ọbụla ka ha na- unu na- anyị na-agbanụ mbọ na-ekiri ọmalịcha ohere a a na-akpọ oge Ojemba na AIT ebe a na-anọ na-egosi ọdịnala na ọnọdụ nke ụmụ Igbo wee na-ekene ndị AIT na nnukwu ohere ọma a e nyelu maka asụsụ Igbo na AIT daalụnụ mana kedu maka ndị ọ na-abụ Ha chọọ ịkwado ya bụ agbamnkwụ maọbụ ịgba akwụkwọ ma nke ọbụla emume ọbụla ha chọrọ ime, ha were ego nke ahụ ha dosara maka oge udummiri were ya mefusichaa ka e wee mee gịnị? Ọ bụrụ ndị kwuru okwu sị ka m cancelụọ doubt. Ị na-acancel doubt, kedụ maka echi? Ee? Ka i mee ka a sị, ka i mee ka onye nke ọzọ si wee mee, ka m mee ka IK si wee mee, ị na-eme ka IK si wee mee, akpa gị na IK ọ bụ ofu? akpa gị na Ikechukwu ka m kwuo n'ihe ka ọ ga-esi wee doo Igbo na ọkụkọ anya akpa gị na ha ọ wụ ofu ya mere ndị oyibo kwuru ya sị cut your coat according to your size ọ bụghị ọzọ according to your your your cloth maka na ị cutụọ ya otu ahụ i nwee ike ị cutụọ nke ị ma-akwụchanwu ụgwọ ya ịrahụsị ụra n'ụlọ ị na-agbagharị ị na-echegbu onwe gị na-agụ ceiling bikonụ ụmụafọ ka anyị mee na ihe ka o si wee kwesị ya mere ka anyị gapụ agapụ jụọ ụmụafọ Igbo kedu ihe ha chere maka ndị ọ na-abụ ha gbachaa nkwụ ma gbachaa akwụkwọ a na-achọzi ka a ga-esi wee ri nri nkịtị ndị ji ụgwọ a na-achụgharị ha mana chisom unu biko unu ewekwana iwe unu asịkwana na maka agbamnkwụ unu ma ihe ama m na unu tozuru etozu Unu kụwara slate, gaakwa nya bụ akwụkwọ ọfụma ọfụma. Ama m ebe unu na-arụ ọrụ, ma onye a onye ada eme ọfụma, ọ ga-ewetakwanụ ịgba nkwụ ya ma ihe nke ọzọ na ojemba? Mbanụ nụ, nna m, biko, ewena iwe, mana e ji okwu ekwu okwu. Daalụ nụ. Ka anyị jepụ ije, maka na ọ ka bụ ojemba na Africa Independent Television ka anyị nọ na ya. Aha m bụ Ngozi Ogaga. Ka anyị bịakwanụ. Ime ime nnukwu ime nnukwu mmemme na agbamakwụkwọ maọbụ eh, nke anyị na-akpọ traditional marriage na ọ na-adịkwa mma ọ na-adịkwa mma mgbe ụfọdụ ka mmadụ mee ihe mechepụ aka eh, ị na-eme nke i mechepụ aka ị kpọkwa m na m ga-aza gị na o nwerọ onye na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ mana anyị ga-agwazikwa eh, onwe anyị eziokwu ka ọ ya-abụ onye kwado ime o mee ka aka si luo ya ọ dịrọ mma na emecha akwadocha nnukwu mmemme emesizie ya di na nwunye analuo n'ụlọ ayọbazie ego nri ayọba atọnbazie garị na mmiri na shuga na-aṅụzi ọ ka mma na a ya-eme emekọnata ya otu aka ra onye ka ọ ya-abụ emesizie ya mgbe unu naluo n'ụlọ unu enwere udo na ọṅụ wee bili ka ọ ghara ịbụ unu naluo n'ụlọ nke nwoke a na-eweso iwe ọ sị na nke nwaanyị siri ya ya bupụta ego niile o nwere na bank wee mee marriage nke nwaanyị ajụọ ya ma ị bụ onye nzuzu ọ bụ ihe ha si gị mee gị mee ebe a ka ọ ga-esi bido so na ọ ka mma na emekọnatala otu aka ra onye inidiri ije bilie ego na na na ụlọ akụ ma ọ bụ biri n'aka n'aka ndị ọyị gị ndị ọkwụ gị nwoke ka ị wee mee nnukwu marriage ka ị wee mete ndị mmadụ mma ị kwesịrị ilo maka gị ilo maka ezinụlọ ị na-akwado ịbanye n'ime ọ bụrọ ihe ị ga-eme wee mete ndị mmadụ mma kama ihe ị ga-eme wee mete onwe gị mma mete ezinụlọ gị mma wee kwado ezinụlọ gị ọfụma ma a chịkọta ya ọnụ bụ na ọ dịghọ mma ka nwoke were akụ na ụba niile ọ kpakọnata dịka nwa ikorobịa wee were ya wee jee mee ihe niile dị na nwaanyị maka na ọ bụrọkwanụ ihe ime ihe dị n'ịlụ nwaanyị bụ ihe bụ isi a fụrụ kwaba okpu n'ihe a na-ekwu maka ya ihe bụ isi a hụrụ kwaba okpu bụ mgbe ị mechara ihe bụ oriri na ọṅụṅụ ihe niile di na nwaanyị anatazie n'ụlọ oge ahụ ka ị ga-egosi onwe gị as nwoke maka na ọ bụrụ na i mefucha ihe niile i ji chere onwe gị dịka nwoke abatazie n'ime ụlọ ị gaghịzi enwe ugwu dịka nwoke di bụ ụlọ ndị be anyị na-akpọ ya di bụ ụlọ ọ gwụcha ka ọ ra m n'ọnụ daalụnụ ndị be anyị ee ife mere bụ na nnukwu mmemme na-adịkwa mma ahụ mana nwoke mara na o jiro na o jiro ego ị ghọta o kwesịrị iwetu aka na ime ike oke omume ma ọ bịa n'ịgba akwụkwọ so ịgba akwụkwọ wụ ịgba akwụkwọ so far na Unu naabọ kwetere na unu ga-anụ onwe unu. So, ihe na ihe na-ekwu na ihe na-ekwu na nkata anyị na-akpa na mgbede a wụ na ọ ka mma i jide one i ji, gị mee one i ji. I mechazie, gị were nke fọrọ wee jee nye nwunye gị nri. Maka ọ baro uru na i mee nnukwu omume kpọkọọ ndị mmadụ ha bịa richaa nri, mechaa rie oriri, ị ja ị naruo n'ụlọ gị tawa afụfụ. So ọ na-adị oke mma ọ na-adị mma na Ị ma na i ji onwe gị wee mee one i nwere ike ime, dosekwa nke ji ya wụrụ unu mechakwa unu wee na-asurvive maka ihe siri ike kịta n'obodo. Bụ, Gịnị bụ ịgba akwụkwọ? Ịgba akwụkwọ bụ njikọ aka di na nwunye. Ụbọchị o bidoro bụ ụbọchị nwoke na nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa kwekọrịtara na ha ga-alụ. Ndị nne ha ndị nne na nna ha abịa soro kpọọ ndị obodo sị na ndị a chọrọ ịlụ di na nwunye. Ụbọchị ahụ ka e mere agbamakwụkwọ. Ndị nne na nna gọzie ha sị ha bie n'udo, ha mụọ zụọ. Ndị nke ọzọ wụzi ka e gosi ndị ụwa na anyị atopụtago. Ka akara a sị na aka ka akara nwaanyị ka ya- ka a tụkwasị ya di ya. Nwoke jiri ego chọọ ịgba akwụkwọ kpọọ ndị ụwa niile ka ha bịa rie, ṅụọ, o jiri ego ya mee ya. mana onye ejighị ego ya ga na-ebi ego maka na ọ chọrọ ịgba akwụkwọ ọ dịghị mma di na nwunye gbacha akwụkwọ anazie na ụlọ atawazie akị ọ dịzie ka mmadụ kwọrọ aka tiere ọkụkọ akị ọ dị ka ụfọdụ ndị pụta ịgba akwụkwọ ọ bụrụzie ya dịka ọ dịka ọ dịzie ka ọ wụ azụmahịa ka ha bịara a gbasịa akwụkwọ a na-achọ uru a ga-enweta n'onye gbara akwụkwọ ihe niile e mefuru oge a na-agba akwụkwọ ihe kwesịrị imefu Ihe niile ị nwetara, ọ wụ narị naira ise, ọ wụ narị naira iri ka ị nwetara, ha niile wụ uru dị na agbamakwụkwọ. ka hafụ ịdịkwa ka chisom na chisom nke ọzọ hmm, ka anyị na-ekwu maka ya maka na chisom bụ nwoke chisom nke ọzọ abụrụkwanụ nwaanyị ha naabọ wee jikọta wee bụrụ di na nwunye gbaa nkwụ a na-agwa gị ihe a wee kwado akwado kwaa aka saa anya wee mee gịnị rọrọ nwaanyị a mara mma wee sị ya nnọọ biko bata n'ezinụlọ ndị ụgha bụkwa na a na-ata ụnụ mana ụgha dị n'iche n'iche mana chisom ndị a na-ekwukwa maka ha bụkwa ndị tozuru etozu ndị e ji eme ọnụ Nwa afọ na-ekiri m kịta, biko ka anyị nabatanụ Chisom na Chisom. Ndị ọkaikpe naabọ jikọtara ọnụ wee sị gịnị ka anyị bụrụ otu. Mana gịnwa na-ekiri m, unu ga ha asị, eh, mbọsị ha ga-ebido, mbọsị ha o nwere ihe dị ka ya, ha ghọtara onwe ha nke ukwuu. Ya mere, ka anyị jepụ ejepụ, hụkwanụ ka ha si wee mee ya bụ ihe na gịnị na Abagana wee banyekwanụ n'Agụlụ. Nnọọnụ, ọ ka bụ Ojemba ka unu na-ekiri na Africa Independent Television, AIT. Aha m bụ Ngozi Ọgaga. Nnọọnụ. Unu akpatụkwana ya aka, anyị ka nọ n'Ojemba. Mụ na m o.

Ife na-eme ebe a bụ na Chukwu dobere m aṅụrị n'ebe a taa na nwa m nwoke my last my last son nụrụ nwaanyị gbaa akwụkwọ taa ọ Chukwu kwadobere m ọnọdụ n'ụbọchị taa na Abagana nwaanyị na-anụ ya na tụtara tụtara ihe dị omimi tụta o nwere ha ga-ebi n'udo na na ha ga-ebi n'udo nke ukwuu because na ọ bịa holidays na be mmadụ oge ọ dị obere ọ bụ onye a ga na-emezi invite ya na maka na ị ma eteta ụla oge o ji asacha moto gị mechaa ife niile mmadụ ji maka omume ya wele sị na ya biri be ya wee finishie law school ebe ọ ndịre ka ọ na-enye enyere ya aka ịchọ ụlọ o wee sị ya biri be ya wee finishie law school because of his humility his service sọsọ ekpere ka anyị ga na-ekpere chukwu ọ bụrọ m mere ka chukwu wee jee eh, kpọ- mụnwa bara ya chisom o wee gaa nụọ nwaanyị ọ bụkwa onye bụ chisom ị hụgo na ọ chukwu kwadobere ya ihe a baa ya chisom ihe m ji aba ya chisom bụ after the death of my father so ndịsadị aka mba anya m baa nwa m afa na ọ chukwu ka m chekwa so oge o ji anụ nwaanyị ọkwa the same chisom ya bụ chisom anwa ga-eso m iru na azụ mgbe niile my family and the family ya ga-abụ chukwu ga-eso ya chukwu ga-edu ya maka chukwu ka ha ji wee buru ụzọ ha jidesie chineke nna aka ike o nwerọ elu- e- ogogo ha ama nlu maka chineke bụ onye tọrọ ntọ n'anị marriage papa ya na mama ya biri n'udo and ekpere m bụ na ha na onwe ha ga-ebikwu n'udo na-ahụkọta onwe ha n'anya etu kraịst si hụ anyị n'anya as long as na ha jidesi chineke nna aka ike o nwerọ ihe ha ama mmenwu the both of them ekpere m bụ ha jisi ike na their marriage na-ahụ onwe ha n'anya ka m na-aṅụlị obi dị m ọcha rinne maka na ọ dịrọ ofele ịmụta nwa nwaanyị n'ụwa kịta ị zụchaa nya ị fụ onye sị na ọ chọrọ ya chọsie nya ike hmm? e nenechaa ọ bụlụ ezinụlọ dị mma anyị wee sị ha bịawa chisom wụ nwatakịrị chineke gọziri agọzi chineke ekwebeghị ka ụkwụ kpọọ ya ụkwụ ama akpọkwanụ ya ozugbo ọ na-agụcha primary ọ baa secondary ozugbo ọ na-agụcha secondary o nwee admission ozugbo ọ gụọ law o jee law school no break nwere onye o nwerọ ụkwụ ọkpụkpọ jechaa law school a kpọlọ ya to bar november n'arọ gara aga so ụdị mmadụ ọ wụ ọ dị ike ọlụ rinne na-erube isi na-atụ egwu chukwu etu anyị fụrụ ya chineke nna ka o ji nwelu ntụkwasị obi

Jesus mighty name. Amen. iji wee wulite onwe unu kwekọrịta na unu ya-ebikọ ọ ya-agọzi unu ndị unu kwuru n'obi wee bara

obi dị m obi aṅụ- obi dị m aṅụrị maka o nweghị ihe dịka inwe nwanne nwanne bụ ezigbo nwanne gị na ya dị mma so ụwa ọzọ m ma-abịa ma ọ ga-awụkwa nwanne m mana obi dị m mma chisom bụ onye na-agba mbọ ọ onye ma akwụkwọ nwatakịrị na na-agba mbọ and go-getter ihe ọ chọrọ ọ ga ihe ọ bụla ọ chọrọ o setie mind ya na ya ma na ihe a ka ọ chọrọ ime ọ ga-esibe ọnwụ gbaba mbọ mee ya and onye na-enwe ndidi so ọ very positive thinking and forward looking young man. ọ maka ndị kpọrọ anyị oku bụ ụmụ anyị gbara akwụkwọ tata na-agbakwu nkwụ nwaanyị ka anyị sị ka anyị bịa kwudoolu fa maka na ezigbo ife ka ha na-eme ịfụra mgbe nwoke togide etolue jee chọba nwunye ya ma na nwoke ahụ elugo ife a na-eme so na ife a na-eme the right thing anyị wee sị ka anyị bịa witness ya nyekwua fa support ka anyị ji wee bịa ma yọọ chineke nna pụrụ ime ife niile ya na di ya wụkwa barrister nya nwa barrister chisom na chisom na-ayọ chineke nna otu a fa kechie onwe fa wee dịka ukwu aịza ka o si otu a wee nyere fa aka ka a wee na-aga n'iru n'ụwa ka a wee mụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị ka a wee si otu a wee yie nna fa yie nne fa ife a ka m na-ayọ chineke nna pụrụ ime ife niile ka o nyere fa aka duo fa n'udo ka fa wee bie n'udo chisom ezigbo mmadụ isi makwuo barrister ọ na-esikwa ọnwụ dị good he's a, a free person as a friend uh, we have not quarreled before mụ na ya na-anọ m bịakwa abuja anyị na-anọkọ so ọ bụrụ taa my classmate right from secondary school bụ onye na-agba akwụkwọ taa so anyị bịa ka anyị nọnyelu ya, soro ya nwee aṅụrị maka na akwụkwọ nsọ kwuru na he who finds a wife finds a good thing and obtaineth favor from God na Chukwu ga-agọzi ya promises o nyere na akwụkwọ nsọ na ọ ya na-efollow ya n'aha Jizọs na ha ya amụ nwoke mụọ nwaanyị mụọ onye ha chọọ ịmụ chukwu enyekwa ha ihe ha eji zụọ ha zụsakwa ụmụ ha afụ ụmụ ụmụ ha ụmụ ụmụ ha azụkwa ha nwa na aha jizọs akwụkwọ chukwu dere akwụkwọ chukwu dere ọ gị nwa nọ n'ọgbọ akụnye nwata egwu ọ na-abụ chiara nwunye m bụ ezigbo mmadụ na-ekwu eziokwu from the first time m fụrụ ya o nwe obere ife m ji wee nwaa ya ọnwụnwa nwaa ya the thing m fụ na ọ wụ ndị mmadụ na-ekwu bụ ife ka o si wee dị so from that time gaba m si ebe ahụ ebe afụ sị na m ga-ene anya ka m malụ ọ dịkwa ka ebe a ka anyị ga-atọpụzi bel and emechakwa by grace of God I tọtuo bel ebe afụ n'ụbọchị nke taata obi dị m aṅụrị n'ife mere ebe a taata ụfọdụ ndị m che na fa ama abịa ife a fa mesịrị bịa bịa mee ya ọ bụrụ nnukwu occasion obi tọrọ m aṅụrị m wee sị ka onye nwe anyị gọzie fa ncha niile

ewo hmm, ka m were na-aga na-aga maazị na oriakụ chisom ụgha hmm, ama m na obi na-akpọ unu polina polina mana ka o si na-adị unu ahụgo ka nya bụ ihe si wee na-ada ụda na naijiria onye na-akpa agwa kpaa agwa ọfụma maka ịmara echi